Anois ar an líne don chéad uair tá Áine Ní Shléibhlín, Oifigeach Forbartha Ghael-Taca an eagraíocht Gaeilge thíos i gCorcaigh. Conas atá tú Áine? Tá mé go hiontach, go raibh maith agat, conas atá tú féinig? Ah, ceart go leor. Fáilte go dtí an chlár. An féidir leat a insint dár éisteoirí i mBaile Átha Cliath cé hiad Gael-Taca agus cad é an obair a dhéanann sibh? Bunaíodh sibh i míle naoi gcéad is nócha a hochtó seacht, nár bunaíodh? Sin é díreach é.
Táimid ar an bhfód anois le breis is 23 bliana, bunaíodh muid i 1987. Do bhunaigh fear dárbh ainm Pádraig Ó Cuanacháin agus Pádraig Hamilton agus roinnt daoine eile anso i gCorcaigh Gael-Taca. Theastaigh uathu saghas eagraíocht a chur ar fáil a bheadh ann chun tacaíocht a thabhairt don bpobal agus chun tacaíocht a thabhairt do lucht gnó dá mbeadh fonn orthu an Ghaelainn a úsáid go feiceáileach os comhair an phobail. D'fhásamar as sin, thosnaíomar in oifig an-bheag agus thosnaigh Pádraig ag cur iachall go mór mhór ar thógálaithe chun na heastáit tithíochta a ainmniú as Gaeilge agus d'éirigh go hiontach leis leis an bhfeachtas sin mar tá an-chuid eastáit tithíochta ar fud na tíre anois ainmnithe tré Ghaeilge agus sin toradh na hoibre a bhí ag Pádraig. Chomh maith le sin chuir Pádraig iachall an-mhór ar lucht. gnó na cathrach agus an chontae anso i gCorcaigh chun an Ghaeilge a úsáid so ciallaíonn sé sin go raibh an-chuid daoine a thosnaigh ar saghas comharthaíocht a dhéanamh tré Ghaeilge agus comharthaíocht dátheangach go mórmhór áiteanna go raibh Gaelscoileanna agus bhí an-bhaint ag Pádraig le an-chuid de na Gaelscoileanna a bunaíodh i gCorcaigh ins na hochtóidí agus bhí fonn air just an Ghaelainn a spreagadh agus daoine a spreagadh chun an Ghaelainn a labhairt. M, Tá an-suim agam san obair a dhéanann sibh, go háirithe leis an earnáil ghnó, go háirithe le tógálaithe agus le Bus Éireann, you know. Cé hé nó hí an duine a chur, a tháinig suas leis an smaoineamh seo, Pádraig Ó Cuanacháin, an ea? Sé, yeah, Pádraig arís a tháinig suas go mór mhór leis an feachtas sin Gaeilge a chur ar chúl an bhus. An smaoineamh a bhí aige Pádraig ná dá mbeadh an Ghaeilge ag gluaiseacht tríd na cathrach go gcífeadh daoine é, go mbeadh sé, feiceálach don bpobal, go dtuigfeadh siad é, go raghadh an Gaeilge, sin saghas, agus is dócha anois cíonn tú é sin i plean straitéiseach an fiche bliana na Gaeilge, normalú na Gaeilge, go gcífeadh daoine é agus go mbeadh sé mar gnáth chuid den saol ag daoine. Ansan le lucht gnó, thosnaigh Pádraig é sin agus ansan dhá bhliain go leith ó shin nuair a thosnaigh mise sa phost cailleadh Pádraig faraor cúpla bliain ó shin agus thosnaigh mise ansan ina áit agus Chuireamar tús le Gradam Phádraig Uí Chuanacháin agus Gradam Phádraig Uí Chuanacháin agus an rud agus an cuspóir a bhaineann leis an gradam san ná lucht gnó a ghríosadh chun an Ghaeilge a úsáid cinnte ach saghas aitheantas a thabhairt do dhaoine atá ag úsáid na Gaeilge agus aitheantas a thabhairt gan dabht do Phádraig cé nach mbeadh sé ag teastáil uaidh ach aitheantas a thabhairt don obair agus don dian obair a dhein Pádraig ar son na Gaeilge. An féidir leat a insint dúinn faoi Pádraig Ó Cuanacháin agus Gradam Pádraig Uí Chuanacháin like ehm eh like like bhí bhí mé mé féin i mo bhall de Ghael Taca nuair a bhí craobh i mBaile Átha Cliath you know agus d'oibrigh mé le Pádraig agus tá aithne agam ar Barra freisin you know eh tá sé soiléir domsa mo thuairimse féin go raibh Pádraig Ó Cuanacháin mar an gníomhaire Gaeilge is fearr a bhí againn riamh sa tír seo you know caithfear go bhfuil caithfear go raibh meas ag a lán Gaeilgeoirí air Gaeilgeoirí i ngluaiseacht na Gaeilge air thíos i gCorcaigh an raibh? Ó do bhí do bhí cinnte. Is dócha an an an an trua is mó domsa ná níor bhuaileas le Pádraig riamh ach táim tar éis an-chuid scéalta a chloisint. De réir dealraimh fear a bhí ann le sprid iontach ann a bhí in ann daoine a spreagadh. Bhí creideamh iontach ag a Pádraig ins an teanga agus i mbeocht na teanga agus do léirigh sé é sin lá i ndiaidh lae ina chuid oibre. So is dócha sin canathaobh gur theastaigh uainn an gradam a chur ar bun cé cé nach raibh Pádraig riamh ag lorg aitheantas nó aon rud mar sin agus bheadh sé bheadh sé ar buile Tá sé agam, é. Tá an-mhíshocair ach ag an am gcéanna theastaigh theastaigh uainn rud éigin go mbeadh ann seas sa mar just mar aitheantas don obair a dhein sé roimhe seo agus don obair atáimidne a dhéanamh anois ar son Pádraig agus ar son i gcuimhne air agus an obair a dhein sé agus em tá gach éinne a thagann go dtí eh abair an searmanas nuair tháimid ag tabhairt amach an gradam agus mar sin de i gcónaí tagann clann Pádraig fós eh bíonn siad sásta bíonn daoine a' caint fé cloiseann na gnóanna nua fé so tá Pádraig fós beo linn buíochas le Dia agus agus tá tá.

de bharr Pádraig obair Pádraig Ó Cuanacháin ach go háirithe Sin é, yeah. ceapaimse táimid ag feiceáil an fhorbairt seo you know Sin é, sin é, yeah. cé mhéid ainmneacha a bhfuil forbairtí a bhfuil ainmnithe as Gaeilge i gCorcaigh an bhfuil fhios agat? Níl, níl an figiúr sin agam Darren faraor, I mean cinnte, Bhí Pádraig de shíor ag scríobh agus ag scríobh agus ag scríobh agus ag labhairt leis na forbarthóirí. Chuir sé chuir sé brú orthu cinnte ach just bhí an an ciall aige le tuiscint go mbeadh sé ina bhuntáiste ag na tógálaithe agus an an fís a bhí aige ná dá dá gcuirfeá ainm Gaelach ar mar mar shampla ar ar eastát tithíochta go mbeadh cuma i bhfad níos fearr air agus sin an an rud a léirigh sé go praiticiúil do dhaoine go mbeadh cuma air go mbeadh meas ag daoine ar an nGaeilge Agus bhí, agus an-chuid de na tógálaithe móra, abair, bhí, I mean, sé nó seacht nó ocht blianta ó shin bhí siad ag tógaint tithe in aon áit agus bhíodar, bhí an-chuid eastáit nua ag teacht aníos. Now caithfidh mé a rá, ó thosaigh mise sa phost, toisc go, tá, ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta de, ní fhaighimid an méid céanna iarratais is a bhfuaireamar cheana, abair, anois is arís, an rud a fhaighimid níos mó ná aon rud eile anois is dócha ná tithe príobháideacha, daoine atá tar éis teach. príobháideach a thógaint ach fós sin sin mar thoradh de chuid den obair athá ar siúl ag Pádraig mar bhíos ag féachaint tríd an liosta lá amháin gach aon áit bruachbhailte, cathair, contae Chorcaí agus bhí aithne agam ar na heastáit go léir mar bhíos tréis an t-ainm a thabhairt féin orthu cé nach raibh fhios agam ag an am gur thugas an ainm féin orthu mar go raibh sé i nGaeilge agus tá an-obair déanta aige agus le cúnamh Dé nuair a thagann feabhas ar chúrsaí agus go mbeidh na tógálaithe le cúnamh Dé thar n-ais arís ag tógaint tithe go mbeidh mé in ann cabhrú leo arís.
Rinne mé fhéin tionscadal you know mm-hmm. ar ar ar ar líne eh, níos mó ná bliain ó shin mm-hmm. agus fuaireas amach go bhfuil go raibh os cionn na 500 forbairtí ainmnithe as Gaeilge ag dul ar ais ar feadh b'fhéidir 5 bliana, you know. Agus níl a lán i mBaile Átha Cliath sa príomhchathair ach tá polasaí ainmnithe nua ag teacht isteach is ea. Tá sé go hiontach.
I think ceannródaithe ó thaobh é sin ná Comhairle Contae na Gaillimhe. Dheineadar éacht ansan nuair a thosnaíodar ansan cosc a chur ar aon ainm Bhéarla a bheith ann agus Tá, tá na comhairlí contae eile tar éis leanúint ar sin agus sin an rud is dócha, go, bhí Pádraic i dteangabháil le tógálaithe ar fuaid na tíre agus is, is iontach an rud é go bhfuil, go bhfuil an t-aitheantas sin fachta againn go mór mhór i mBleá Cliath mar má, má thá sé sa phríomh, sa phríomhchathair uaireanta leanann sé go mbíonn sé sa, sa chuid eile den dtír ach an, an babhta. so bhí sé ar fuaid na tíre go dtí gur chuaigh sé go dtí an bpríomhchathair ach is iontach an scéal é aon aon rud mar sin aon dul chun cinn bhíodh Pádraig i gcónaí i bhfabhar aon rud a chur an Ghaeilge chun cinn aon chéim beag nó mór céim chun cinn a bhí ann. Tá an polasaí sin ag teacht isteach i gComhairle Cathair Bhaile Átha Cliath agus Comhairle Contae Baile Átha Cliath Theas agus just tá níl ceist amháin eile agam faoi chúrsaí Gaeilge i gCorcaigh agus Gael-Taca. Tá an polasaí ainmnithe sin. Seans go mbeidh siad ag teacht isteach i gComhairle Chathair Chorcaí freisin, an mbeidh? Tá, tá seans ann. Tá súil, tá súil leis sin. Yeah, chuala mé go raibh vóta air b'fhéidir mí ó shin agus gur ghlac na comhairleoirí leis agus anois tá sé ag dul, tá, beidh ciste á phlé ag an beidh sé á phlé ag ciste éigin sa Chomhairle Cathrach. Tá sin ag tarlú, is ea? Tá sé go hiontach, caithfidh mé a rá. I gCorcaigh tá an Chomhairle Cathrach go mór i bhfabhar na Gaeilge. Tá Oifigeach Gaeilge an-ghníomhach acu, Chris Dorgan, bíonn sé ag obair ar son na Gaeilge anseo i gCorcaigh agus bíonn muidne ag tabhairt aon tacaíocht nó aon chabhair gur féidir linn agus sin an rud is tábhachtaí is dócha go bhfuil Má tá daoine ann, má tá daoine sna húdaráis go bhfuil fonn orthu, go bhfuil suim acu sa Ghaeilge, cabhraíonn sé go mór linne ansan agus muid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn. Ok.
Sin sin iontach, a Áine. Um, is, is rud maith é is rud iontach maith é go bhfuil Gael-Taca fós ar an bhfód tar éis bás Phádraig Uí Chuanacháin, you know? Go raibh míle maith agat. Uh, well, go raibh míle agat um, Go raibh míle maith agat tú féin as ucht teacht ar an gclár don chéad uair agus beidh mé ag caint leat arís, Áine, so go raibh míle maith agat agus slán go fóill, right? Fáilte romhat, slán agat, slán, slán, slán.